So cén chaoi a bhfuil an talent thart anseo i mbliana, Rita? Oh!
Diabhal caill air agus mar a tharlaíonn sé, tá fear ann a d'fheilfeadh dhuitse. Mm! Tell me more, tell me more. Aodán Ó Riain an t-ainm atá air, is sergeant sna Gardaí é. Oh, sounds boring. Ah, no, is fear an-deas é. Tá an-chraic ann. Oh, sounds ugly anois. Oh, m'anam nach mbeadh aon chaill agamsa air.
Craig, ná bí ag labhairt mar sin, eh? Ah, Janey, get down off your soapbox, Paddy O'Connor. Sure, níl muid ach ag messáil. Tá mise ag dul suas ag na pumpanna le Mack a fheiceáil. Oh, all right, tabhair tú leat Nicky, maith an fear. Ok. Rachaidh mise chomh maith. Ah, forget it, Emer, tá tú ró-óg. Ah,
stuff it, Jason. Emer, b'fhearr liom dá bhfanfása anseo le cúnamh a thabhairt dom an teach a réiteach.
Seanscéal céanna i gcónaí.
Right, slán. Slán, a Jason. Tabhair tú suas málaí Helen, maith an cailín. Ó, tá mé i mo phorter anois, an ea. Tabharfaidh mise cúnamh duit, Emer. Breathna. Bhí mé ag cuimhneamh ar foursome a shocrú leis an Sergeant le hOíche Chinn Bliana. Bhuel, eh, thabharfadh sé seans daoibh aithne a chur ar a chéile. Yeah, sounds great. Cá rachaidh muid? Ó, Tigh Thaidhg, is dócha. Bhuel, níl aon áit eile ann, mara bhfuil fonn tiomáinte orainn. Céard a cheapfá, a Phaidí? Is cuma liom. Sibhse atá ag déanamh na pleananna móra. Ní dóigh liom go mbeidh mórán fáilte romhamsa Tigh Thaidhg ar aon nós. Ó muise, bíodh an diabhal aige. Céard a d'fhéadfadh sé a dhéanamh faoi? Mara bhfuil cúpla rang karate tosaithe aige ó shin. Cén fáth a dtógfadh Tadhg karate? Fáth ar bith a stór. Sean-joke é idir mé féin agus do mháthair. Seo, tabharfaidh muid na málaí suas. Céard faoi a raibh sibhse ag gáire?
Tada? Céard is ea dhreas suite? Rud ar bith. Ach freagair an cheist. Tada, a Phaidí, joke a bhí ann, sin an méid. Breathna, bhfuil tú ag iarraidh go n-aireodh Helen nach bhfuil fáilte rompu anseo? Ó, ní féidir linn é sin a dhéanamh. Ach tá sé all right an teach a líonadh le strainséirí nuair nach bhfuil ach cúpla lá fágtha agam le caitheamh le mo chlann, eh? Strainséirí?
Ar ndóigh ní strainséirí iad Helen agus Nicky nach bhfuil siad sin mar chuid den chlann? Agus níl mise. Sin í an fhadhb. Ó, buíochas le Dia a bheith imithe as Dún na nGall. Idir bean agus ganntanas fir, cha raibh mé ábalta éalú as an áit gasta go leor. Ganntanas fir? Thá leac an fhia shiftable sa bhaile nuair a raibh a gcuid girlfriends greamaithe díobh fúm. Bhuel, bhí an ceart acu, muise agus shark cosúil leatsa ina measc. Bhuel, tá súil agam go mbeidh na prospects níos fearr anseo. Dream on. Jesus lads, feic! Sin í anois an rud is deise dá bhfaca mé ariamh i Ros na Rún. What a babe! Ach ea. Sin í Áine, deirfiúr le Síle. Ara níl aon chailleadh uirthi ach ní tada í le taobh Ailí though. Ailí?
Níl Ailí sa líg céanna le Áine. Tá class ag Ailí. You know. Ní bheadh a fhios agatsa é sin. Mar níl ionat ach gasúr. Oh yeah. Is real tough guy thú. Ó piss off gobshite. Tusa an gobshite.
Ní raibh mé ag cuid mess of.

Now ní thabharfaidh mise an sásamh do Rita Bheith in ann a rá gur quitter mé. Ah come on Mac, dúirt mé leis na cailíní ach le Mags go speisialta go mbeadh tú ann anocht. Sea, tá mé ag súil go mbeidh Ailí ar ais nóiméad ar bith.
So? So, tá plean agam dul tigh Ailí anocht. Yeah right, and pigs might fly. Breathnaigh, is fíor dhom, alright?
Yeah, yeah. You know, dúirt tú liom inné go mbeadh sí ar ais inné agus tá tú fós ag fanacht léi, cén fáth nár chuir sí glaoch ort? Breathnaigh, chuir sí glaoch orm. Nach in é an fáth go bhfuil a fhios agam go bhfuil sí ag teacht ar ais inniu? Shocraigh sí fanacht lena muintir lá amháin eile. Agus idir sin fuair sí tairiscint níos fearr thíos i gCiarraí. Breathnaigh, watch it anois, right? Ná bí ag caint fúithi mar sin. Tóg go réidh é Sir friggin Lancelot, ní raibh mé ach ag magadh. You know, bhí an ceart ag Nicky. Tá tú psychotic agus stupid chomh maith. Tá an-suim ag Meags ionat. Buail isteach anocht má thagann ciall leat. Is dóigh, a Mhíchíl, go n-airíonn na seanbhaitsiléirí seo uathu anois an Woman's Touch agus Sarah imithe as an teach.
Tabhair aire go do friggin ghraithe féin, ní bhaineann muid duit. Á, ní tusa is measa ar chor ar bith é muis, ach Cóilín bocht. Is an cailín sin ag codladh thar oíche, nach dú, Chóilín? Breathnaigh, ní raibh tada mar sin ar siúl eadrainn agus is rí-mhór an náire dhuit cuimhneamh ar a leithéid go rud a rá. Bhuel, is maith liom a chloisteáil nach raibh tú féin agus Sarah tar éis titim i bpeaca, mar a déarfá. Á muis dhá mbeadh uaisleacht ná cuíúlacht ag baint leat a Thaidhg Uí Dhireáin agus stopfá an brocamas sin anois, láithreach bonn. Gabh mo leithscéal a Chóilín, ní raibh a fhios agam go raibh mé ag cur as duit.

An raibh tú sásta leis an hamper labhair le Ali, sin í a bhí ag plé leis, tá muid ar sceall anois. Tá mé breá sásta leis an hamper ar fad, sure tuige nach mbeinn nach raibh airgead ann agus chuirfeadh an
Oh cripes almighty. An bhfuair tú é sin istigh sa hamper. Chuala mé gur goideadh airgead uait a Pheadair. Ah bhuel anois ní dhúirt mé sin. Bhuel bhí sé ag cur as dhom go mór ag an am alright agus. Agus sé an chaoi a rinne tú dearmad air an lá a thit tú sa siopa, an lá a raibh Ali istigh ag bailiú an hamper.